Wai na bin maya, ai, kina duwa, ai, sai ba duwa, ai. Jɔni bilali fɔlɔ de bi kira ka ɲɔgɔmɛ dajuru ta kala ka don alijinɛ kɔnɔ. Siran ne yala o ye kira ye wa? Kira tɛ.

ɛ mɛ anw ka tagabolo dɔ bɛ yen n'olu ye wajuli kɛ don dɔ ko tagabolo ko tɔrika tijaniya taabolo bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ ko ko fo olu ka tɔrika k'i minɛ. anw de tun ka kan k'an yɛrɛ fa o don de mɛ anw tɛ jigin a la mɛ tɔrika tijaniya mɔgɔ dɔw bɛ mali kɔnɔ n'olu b'a fɔ ko tile bɛ bɔ ni dɔ laharama ye kalo bɛ bɔ n'a ye tile bɛ bin n'a ye dugu bɛ jɛ n'a ye sanji bɛ na n'a laharama ye o tɛ fɔ wa aw caman est-ce que aw delila ka mɔgɔ y'olu da la ayi ɔ mɛ k'a fɔ ko ni ansaridini mɔgɔ dɔ da tun b'a la ko tile bi bɔ ni olu ka seku laharama ye o don an tɛ si bamakɔ yan nka an bɛ ala bolo walahi an bɛ ala bolo n'o tɛ tɔrika tijani caman bɛ yan k'a fɔ ko ko tile bi bɔ ni olu ka seku laharama ye ko tile bi bin n'o laharama ye ko o man jugu ni bɛɛ ye. o o ma bila mahamadu jɔyɔrɔ la diɲɛ dara jɔn kanu kama tile bɔra jɔn kanu kama dugukolo dara jɔn kanu kama sankolo dara jɔn kanu kama mɛ olu ko ko tile bi bɔ ni o laharama ye kalo bi bɔ n'o ye su bi ko n'o ye fiɲɛ bi na n'o ye wallahi o y'a fɔ a ma fɔ a y'a caman mɛn u da a tiɲɛ o de fɔra jamana in kɔnɔ yan ka e ye jɔnni da kumakan mɛn n b'o de fɔ u ye ko ninnu bɛ k'u da la ayiwa ne kɔni b'o de f'i ye ala ta kan ne ti maa jɛ ɲini n ti yafa ayi ala ta fɔli la ne ti jɛ ɲini n ti yafa ɲini ayi bɔn ko nin tigɛ kɛra dɔnnibaaw la mɛ ne y'a f'u ye n ko anw ni jinɛ orobow de don a y'a siga t'o la darasi n'i y'an tɔɔrɔ k'i ye diinɛ diinɛ dɔ la awɔ n'i y'an dɛgun n'i y'i dɔn n bɛ karisa wusi d'i ma a tɛ wuli wa a bɛ d'i kelen ma i ka ee siga t'a la dɔrɔn mili bɛ dun tigɛ jɔra dɔnni na de n'o tɛ dɔnni yɛrɛ yɛrɛ de ye kɔlɔsi ye tiɲɛ mɛ manamana ko fasɔn dɔ bɛ yen o bɛ se ka kɛ kɔlɔsi tigi la walayi u b'a u bɛ k'o de ni e ta ye tiɲɛ ala t'i yɔrɔ filɛ e ni ala dɔnbali bɛ ɲɔgɔn na maa min ka ala ko ye diyagoya ni mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ye e n'o bɛ ɲɔgɔn na ɛ o sera e k'i to u fɛ ka kuma i b'i dade de i b'u fa da da o kan ala bɛ lebu yira u la diɲɛ kɔnɔ maa dɔw bɛ min kɛ ko in bɛ tan de o de kama anw sigi bɛ ni dafiw ye anw ye alifituru de ye e y'a fɔ i m'a fɔ an ka den ma a ye ɲɔgɔn ta ka tereke interinɛti kan yan ne kalanna n'i ye an kalanna n'i ye muturu don an ka deba kɛ o bɛɛ kɛra aw fɛ yan n bɛ k'a fɔ aw ye n tɛ min kɔni dɔn k'a fɔ ko a tɔgɔ ye di an ka diinɛmaa dɔ kumana n'aw ko ko ni ale ni mun yɛrɛ a ka taabolo ma don a diinɛ kɔnɔ ko tɔw ti don bilahi o fɔko fɔlɔ tɛ nin ye ne b'a fɔ aw ye n'a t'a dɔn m'aw su ka kan ka n'a t'a dɔn n b'a fɔ a ye tagabolo bɛ anw ka tɔrika la Hey, a y'a wele dɛ e min ko ko e t'a fɛ k'a mɛn an kun bɛ an ka zawiya la dɛ an ka taa fɛn f'i ye o don i n'a dɔn ko min dɛ alahu akubar o tuma tagabolo dɔw tɛ yen olu tɛ seli wa u tɛ sujudu bin ala ye k'olu ka seku b'u ka doni ta la o tɛ yen yan taga senegali a tɛ yen yan ɛ u t'o yɔrɔ dɔn wa o tɛ seli finiw baribarilen don k'olu ka seku b'u niyɔrɔ seli don kabako tɛ yan ɔ a fɔra yan ko ko tile bɛ bɔ ni olu dɔw ka seku lahɔrɔma ye kalo bɛ bin n'a ye tile bɛ bɔ n'a ye san bɛ na n'a ye dugu bɛ jɛ n'a ye su bɛ ko n'a ye mɛ e jɔ makan bɛ o tuma ala ko tɛ ala ko tɛ o tɛ ala ko tɛ dɛ. wa ala ko dɔnbali fɛn o fɛn y'i hakili to anw ta in na u b'i k'a saraka ye wa n'o tɛ an ɲɛ b'u la o wa an kuma an kuma waati bɛ na se n'a y'a sɔrɔ anw bɛna kuma an bɛna kuma wa n'an kumana a bɛ mɛn fana bari anw tɛ kuma ni fɛn wɛrɛ an bɛ kuma ni kuranɛ de ye wa an tɛ kuma ni i sago fana ye ayi a ye mɔgɔw to u k'u ka diinɛ kɛ. silamɛya nana anw fɛ yan san ba kelen ni kɛmɛ duuru k'a sɔrɔ silamɛya b'anw fɛ yan jamana o jamana b'anw lamini na yan jamana dɔw bi ka bɔ bi k'u sigi k'u da don mali yɛrɛ diinɛ ko la anw bɛ kɛ ka sa de mɛ mɔgɔ ka sɔrɔ laginɛ wali kodiwari k'a bi kuma mali diinɛ ko la anw sara de mali diinɛ mɔgɔw ka kan k'u yɛrɛ ta k'u yɛrɛ fa pourquoi min ye ɲuman fɔ e ko tɛ mais min b'a fɔ k'ale bɛ mali diinɛ maa dɔ dɔgɔya bi walahi anw b'a dɔn an yɛrɛ fa o ye ji bolilen ye ka yɛlɛ kulu la i bɛ alimamiba min dɔn k'a daminɛ kodiwari senfara a tun bɛ yen suwalo olu ye kalan kɛ mali kɔnɔ yan daramani jabatɛ senfara alimamiba n'u b'a fɔ izimisɛ u bɛɛ tɛmɛna mali fɛ kalan na yan u mɔgɔ mɔgɔ kalannen kun tɛ yen dugukolo kan kodiwari ka taa bila jabi ninnu na kodiwari est-ce i y'a faamu hali kɔ u bɛɛ nana darisu kalan mali kɔnɔ walahi walahi n'i y'o mali nɛnitɔ ye diinɛ ko la bi maliden de bɔra n'a yɛrɛ k'a yɛrɛ jaasi n'o tɛ ala ye bonya di bonyatigi ma wa o de ka ɲi wa mali bonya ti ban dɛ maliden dɔ de bɛ se ka dɔgɔya n'o tɛ mali bonya ti ban bilahi kulla yawmin huwa fi sani don o don ala bɛ ko kura kɛ kojugu ko in bɛ nin cogo la n bɛ dugawu kɛ asɛki sɛrifu usumani madani hayidara ye n y'o de fɔ n ko saya fura tun bɛ sɔrɔ n b'a ɲini ala fɛ hayidara i jugu ala k'u bin kɔtɛrɛndɛrɛ kɔlɔn kɔnɔ ya rabi ala k'u bin kɔlɔn kɔnɔ u ɲɛ tɛ min na ya rabi ala k'u bin kɔlɔn kɔnɔ kɔlɔn min yɛrɛ n'u yɛrɛ bolo y'a sɔgɔ walahi aa o ka jugu dɛ n yɛrɛ ka jaba n b'a ɲini ala fɛ ni dugawu bɛ jaabi ala k'i juguw bin kɔlɔn kɔnɔ ya rabi u ɲɛ tɛ kɔlɔn min na bari ne b'a dɔn ni e hayidara in sara ka bɔ an kɔrɔ don o don anw ka silamɛya ko a banna pewu anw ka kɔlɔsi ti wasa mali kɔnɔ ayi ala an bɛ ala ɲini anw da ye fansa de ye wa k'a sɔrɔ dini moribo ka nin bɛ yan sini moribo ka nin k'a sɔrɔ olu bɛ yen anw fana jigi tun b'u kan nin cogo kelen in na a sayɛla k'an ka kɔlɔsi datugu de depuis lawale la ka na wa ala sɔnna kɔlɔsi in tɛ datugu fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ka di kɔlɔsi datugubaga ye a k'a fɛɛrɛ tigɛ mais i bɛ taa sɔrɔ seku amadu ni ala jɔ min ɲɛfɛ walahi o tɛ wuli n'ala sɔnna o tɛ wuli seku bon n ma jigin mɔgɔ la maa min b'a fɛ ka kɔlɔsi bin fo kɔlɔsi tigi jugu min bɛ kɔlɔsi dogo i dufa rɔ ka t'i jɔ mɔgɔ kɔfɛ